zaka zitatu zapitazo mu mzinda wa mzuzu ndi tawuni ya ekwendeni mchigawo cha kumpoto makasitomala ambiri m'maderawa anali odandaula kamba ka vuto la madzi aukhondo ngakhale kuti amaona kuti zipangizo zoperekera madziwo zinalipo Malinga ndi bungwe lopereka madzi maderawa la Northern Region Water Board, vuto lalikulu linali kuvuta kwa magetsi limene limapangitsa kuti bungweli lisapope madzi okwanira ndi kuperekera kwa makasitomala ake. Koma kuyambira mchaka cha 2023, zinthu zinayamba kusintha pamene bungweli linayamba kugwiritsa ntchito mphamvu yochokera ku dzuwa popopa ndi kuperekera madzi kwa makasitomala ake maderawa.

uh, station yathu ya ku Ekwendeni. Uh, masolar panel amenewa akutithandiza kuonetsetsa kuti tizikhala ndi mphamvu ya magetsi nthawi iliyonse imene tikufuna kugwira ntchito zathu. Uh, ife ngati a Northern Region Water Board ntchito yathu imadalira kwambiri mphamvu ya magetsi. Kumbuyoku timadalira uh, mphamvu ya magetsi kuchoka ku bungwe la Escom koma chifukwa cha zo- zo- zovuta zambiri mumapezeka kuti nthawi zina tilibe magetsi amenewa ndi kukhala ndi mastation amenewa zathandiza kuti ife tikhale ndi magetsi odalirika nthawi zonse Ah, zimene zidzathandiza kuti ti- madzi tizitha kufikira kwa makastoma athu almost 24 hours panopa tikhozonena kuti timapereka madzi kwa makastoma athu 23 hours tsiku lililonse mphamvu ya dzuwayi ikuthandiza bungweli kukwanitsa kuperekera madzi kwa makastoma ake osachepera 200,000 mu mzindawu kuphatikizapo masukulu ndi zipatala chimodzi mwa zipatala zikuluzikulu mderali cha ekwendeni mission hospital ndi chomwe chikuona kusintha pa ntchito zake. Chipatalachi chimathandiza odwala osachepera 70 tsiku lina lililonse. Smooth running of the, uh, of the hospital depends on the availability of water. In the health system, if there is no continuous supply of water,

Ah, poyamba madzi amativuta kwambiri chifukwa choti timapeza zoti mwina ndi klasi ya m'mawa kwambiri koma madzi aja amapeza kuti sakubwera chifukwa cha pressure yomwe mapeza zoti mwina ikupangisa kuti madzi aja asamabwere poti manyumba ena ali kumtunda ena kumusi ndi zimakhala zoti zimativuta mbuyomu koma panopa aya vuto la madzi linachepa pamene madzi aukhondo akutuluka mosavutikira anthu okhala maderawa akuona kusintha kwa miyoyo yawo m'njira zosiyanasiyana tikudziwanso kuti nkhani ya magesi ndi nkhani ndi ntchito yayikulu kwa anzathu a escom uh, komano kuti ife tithandizike tipitirirabe uh, kupangabe uh, compliment uh, mphamvu ya magesi imene tikupeza kuchoka ku escom ndi mphamvu ya solar uh, ndi njira zina zomwe tingapeze uh, pakadali pano tikukambisana kudzera mboma uh, ndi anzathu aku european investment bank uh, omwe ayika chidwi kuti project imeneyi tiipange scale up ya solar Uh, tikufunisisa kuti malo onse mmene tikupampira madzi boma lililonse tiyikeko uh, solar power uh, kuti magesi a escom akathima tithe ku anthu apitirizebe kumwa madzi uh, nkhani ya um, mphamvu ya magesi isakhale chipsinjo uh, kuti anthu apeze madzi abwino mu mzinda wa mzuzu ndi tawuni ya ekwendeni mphamvu ya dzuwa ikuthandizira kupititsa patsogolo chitukuko cha madzi ndi ukhondo m'maderawa ndi kuonetsetsa kuti anthu ali ndi madzi aukhondo nthawi zonse iyi ndi mbali imodzi yokwanitsa masomphenya a boma oonetsetsa kuti mmalawi aliyense akhale ndi madzi aukhondo pofika chaka cha 2030